ghọtawo otu anyị bịacha azụ mgbe ụnyaahụ ekwe ka nwa okorobịa na-egwepịa the ekwu na-egwepịa ụta gbara abụ ya na-achọ n'anya ọ nwoke gwagodo ya ebe gwa onye nke ị bụ and eh, gwa ya ebe gwa ya onye nke ị bụ ndị ọnụma nke i shiri Eziecho

Eh. adịghị ahụ mma Okay. Eh, na ka anụ ha enye enyi ha chọrọ Okay, okay, So okay. mostly that is why ndị na-achọ ịpịa the engine Eh. ga-abịa mewe n'ebe a ha sị mba Okay. ha chọọ ihe Okay.
Ehe, so na ka na ka prepare this one nke anụwa Okay. than iji engine a na-eme

Njaw. So nga godi e gigi chasse na ko chamo chana. Don't try. Ana atu aka. Onye ike njaw. Njaw onye ike. Nda nda ya gaje njaw. Njaw. Eh ọ mụ bụ Comrade Igboke Igboke. Abụ m onye che iyi na abụ. And abụ m otu onye na-eweta nshi na-ewetara Nenwe TV. eh, yes unu na anyị na-afụ ga eshi eme ekwu eh, na-eshi eme ekwu n'ibe anyị bụ Nenwe ee eh, n'agbanyeghịkwa na enwekwara ga eshi eme ekwu na bekee but ndị be anyị ka na-eme ga eshi eme n'igbo ibe na ha shi na ga eshi eme n'igbo na ga eshi eme mgbe nya nka kara ha mma ga eshi eme ya ugbe na ah, mma anyị biko gwagodo ya afọ gwa ya ọnụma nke ịbụ gwa ya onye ịbụ onye Eziecho Uhueze jebe ọgwụ ngonu Eunice Kama onye Eziecho n'Uhueze Nenwe ndị ọnụma i si na Eziecho Ụmụatụ Ụmụatụ Ah, so ugbe enwekwe na enwere ga esi eme ekwu na oyibo ugbe ndị gị ka si ka na ka ị na-eme ga esi eme mgbe nyaahụ kuka ele me la le do dela kama ka do ke beke o da tla hin ocho okay ya bụ na keke ga eshi eme n'aka na-aka ụchọ karịa ka ị na-eme na ka ebe keke ke injin eh okay bu me bu ya ya ga ga i de sikote we sikote ma bu la ka ije ka mebu ise odoma obo obo ja bu le ri ola ati oto o me mebi okay

Okay.
ma gaghị m eme ihe ma m Okay.
ma aka egosi mgbe ka a na-esi ike mgbochi ya nwata ụfọ ọcha ire azụ mgbe ọbụla ọ- iri iri obere ọdụ mma ruo ọgwụgwụ ya Okay.
So ndị be anyị unu afụ dị na ka nne anyị bụ Eunice Kama bụ onye Ụmụatụ ee na Ụmụatụ dị n'ime Eziecho bụ ndị ụka ọgba ndị bụ ndị chọburu Eziecho niile and ha chọbu Eziecho mgbe ha chọbukwara Nenwe because abịa na Nenwe ndị chọburu Nenwe niile bụ ndị Eziecho then ọ sị na abụ Eunice Kama bụ onye Ụmụatụ ọ kọwara that na ga eshi eme ekwu na naụ n'ọdụ karịa ụchọ n'ọnụ karịa gbajafụ n'ọnụ na nke engine na nke engine bụ wait and take according to ife ọ gwara m ya biko agaziere ma njaụ njaụ jisi ike njaụ njaụ agazie njaụ ọ mụ bụ Comrade Igboke Igboke bụ onye iyi na abụ ee unu na-enya ibe bụ ga eshi eme ekwu na Nenwe kene bụ odudo ibe a na-akpọ ya bụ odudo odudo bụ keke osisi kene bụ keke ndị mgbe gboo mgbe gboo mgbe gboo ji bido ji bido ime ekwu ive a na-akpọ ya bụ ikwe ee ikwe enyi a na-akpọ ya bụ ke ndị mgbe gboo mgbe gboo ji eme ekwu ife abịa fụtawa e, bekee bịawa abịa mewe ka a na-akpọ eji blọk akpụ wegoro n'anya na ifu ga-eshi mede ekwu kene budu ekwu na onwe ya were afọ ya ka aka ya kpọ mbụbụ ekwu then nke kene bụrụ mmanụ a na-emepụta n'ime ya bụ mmanụ na-emepụta n'ime ikwe mmanụ dị mene mmanụ bụ igbo bịa bụ kene bụ emebụkwa eji eshi ya eshi then kene bụchi dị akụ na onwe ya bịa bụ akụ na onwe ya bụ ewepụta mmanụ ewepụta akụ wepụta mbụbụ ịghọtawo so unu ne nke bụ tradition the main ancient eh, ife eji eme ekwu a na-akpọ ikwe eh, adaghị njawo nje ya adawụ adaghị biko gwagodo ya eva wo gwa ya onye ọnụma nke ị bụ na-eji ejo ee eh, gwa ya ife ka ji na-eme ekwu na otuto ochie ene nwaanyị na ndị bekee wepụtara ka ọfụrụ bụ ka eji meshin na-eme ndị ife ka ji na-eme ekwu na ka ochie ene enwechigo gwa ya eva wo okay ndị ọnụma nke si na-eji ejo ndị agbara eji eji oke ndị ive ka ji na-eme ekwu n'ụdị ochie wa na bekee wepụtara keke a na-akpọ keke iyi keke meshin kembụ mmanụ obodo ochie na-atọ ụtọ karịa meshin meshin na-eme ya n'ụdị ọla dụrụ ma fast and ọdụkwo eh, mala ma ma niile ji apụta mala kele mala ọla eke mala ebo mala gụwo ya dụwo 3 years or 2 years mala ya na-adụ good ọdụ kwuchie ya mma ma ọ mala ibe ọma bọtụrụ mmalụ keke meshin mmiri na keke kene mmiri ile ya ozugbo ovu bọtụrụ iji gwọọ nri ọha na eze na ibu mala kele ihe agba ya bọtụrụ ya mma

ishi kọwara anyị ive ị ka ji na-eme ekwu na eh, ikwe ikwe keke ndị ochie ochie ochie eji eme ekwu anyị ekene wo a shị wo njawo njawo jisikwa ike o njawo abụ m ofu onye na-eweta nji eh, na-ewejeru na nga a na-akpọ Nenwe TV abụ m ofu onye na-eweta nji na-ewejeru na eva mụ bụ comrade Igboke Igboke kpọm the zanga man